ọ dị mma abịara m alaba international market ka m were anya m wee hụ ihe ụmụ igbo eh, ibe ya bụ akwa ụmụ igbo na-ebe eh, nakwa mkpesa ha na-ekpesara gọọmenti eh, ọtụtụ ihe ka gọọmenti kwuola na arụchiri ụlọ ahịa ndị a n'ọwa mmiri ebekwanụ ndị na-ere ahịa ebe a na-akọwa na o nweghị ihe dị otu ahụ dịnụ mana ejila m anya m ejila m ụkwụ m wee bịa ebe a ee eh, aga m egosi gị onyonyo eh, dịka Alaba International Market dị gosikwanụ gị ebe ahụ akwaturu nakwa ihe gọọmenti na ebubo gọọmenti na-ebo na arụchiri ụlọ ndị a n'ọwa mmiri aga m egosi gị ya ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu ụlọ ahịa rukwara eh, ụlọ ahịa plaza ruru iri na abụọ iri na abụọ ka a na-akọwa na akwaturu n'ụbọchị sọnde n'ụbọchị sọnde gara aga ya bụ sọnde a kwesịrị ịbụ abalị iri na asatọ abalị iri na asatọ nke ọnwa Jun afọ 2023 bụ mgbe a kwaturu ụlọ ahịa ahụ n'ebe a n'etiti abalị ka ha kọwara na a kwaturu ụlọ ahụ n'etiti abalị ọ dị mma ka m gosi gị ụlọ ahịa Alaba gosikwanụ gị Ebe ndị ahụ a kwaturu, ka anyị werekwa anya anyị hụ. Nke a bụ ahịa Alaba International Market just ụfọdụ ebe ọ wụghị ebe niile nke a bụ ụfọdụ ebe na Alaba International Market

e, ụlọ ndị a socha na ụlọ ndị a chọrọ ịkwatu mana emechara rịọ arịrịọ wee hapụ ndị a nke a wụ sekretariat ha sekretariat ndị union nke a sekretariat ndị union e, nke a wụ nke ochie ya nke ọhụrụ nọ n'azụ ya akwaturu nke ahụ upon na ụlọ ahụ wụ ụlọ ọhụrụ dabere na ihe ha kwuru na akwaturu nke a mana nke a ka anọzi ha akwatu ya ụlọ ụlọ sekretariat ndị union a anọruola 30 years nke a mana nke ọhụrụ a na-arụ n'azụ ka a pịaturu then gị bịazi ebe a gị bịa hụ ebe a ka a kwaturu ebe the sh- the plaza nọ plaza rukwara 12 ka a kwaturu ebe a ebe ndị igbo na-azụ ahịa ebe a

enwere e ụlọ ụlọ ụlọ ahịa ndị a na arụchiri ya n'elu mmiri aga m aga ka m gaa confirm ọ n'aka m e, ka m nwee ike e, mara ma ọ wụ eziokwu ọ dị mma ee egosila m gị some of the places a kwaturu ka anyị gaa lee ma ị ga-ahụ the canal ihe a wụ the canal gọọmenti na-ekwu na ọ ihe a mere nụ eji na-eme ihe a na-eme Eh, that's the canal

look at them ebe a kwatusiri ụlọ ebe a kwatusiri ụlọ lekwa n'ebe canal nọ n'ebe canal a nọ n'ebe canal ebe a kwaturu ụlọ ndị a a na a na-akọwa na ebe ahụ that place ị na-ahụ container um, ebe ị na-ahụ container container ndị a ebe a ka ndị China nọ anọ ndị China wụ ndị chọrọ ịrụzi ụlọ ahịa ha ebe a ndị Igbo a kwaturu ụlọ ha nke a ka ndị ahịa na-ebozi ebubo ugbu a ihe naanị ha na-arịọ gọọmenti bụ ka gọọmenti gbaa mbọ hụ na a ga-enye ndị nke a mekụtara ego iti aka n'obi ịghọtala